peni ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala Kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za penshoni. Mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale. Chachiwiri, makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka m'dziko, kapena kuti immigration. Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.

aa kalatatu imachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene poyamba ndimati kaya muli bwanji azathuni kumeneko ife kuno kwanu kunyasalanda ayi ndithu tikusuntha amwene ambuye akutisamalira basi Lero nde ndili nalo khumbo loti ndikulembereni kalata inuyo achimwene anga okondeka. Mukudziwa inu munthune kunena zoona ndine wachikondi osati masewera. Ukulemberani inuyo achimwene anga okondeka kalata ngakhale inuyo simufuna kundiyankha kalatazo. Zilibe kanthu, sindimalabada, ine ndimadziwabe kuti kaya zingavute bwanji komabe inu ndinu achimwene anga basi ndipo mudzakhalabe achimwene anga mpakana kalekale. Sipaja amati, chibale ndi fupa sichiwola? Inetu ndinagwiritsa kwambiri mau amenewa. Mundilole leronso ndiyamikire omwe aja a Old Mutual chifukwa chondilimbikitsanso kuti ayi Obwande musatengere mphulupulu za achimwene anu a Dodolido, tawalemberanibe kalata adziwe kuti moyo wanu uli bwanji. Ulemu wanu a Old Mutual. Zambiri zokhuza pension tikumaphunzira kuchokera kwa inu. Achimwene anandiimbira Sandifolo. kuti ndikuuzeni za khumbo lake lija lofuna kubwera kumangalandeko amandiuza kuti zikatheka bwinobwino tidzamulumikizitse ndi inuyo kuti mwina akamadzafika kumangalandeko pa boma mudzamuchingamire kupangira kuti mwina mwake akhoza kuzasochera sandifolo nanga sikadzakhala koyamba kubwera kumangalandeko pa boma iye adapeza mwayi woti adzachite maphunziro aukachenjede kumeneko A Sandifolo ngati bodza mwamva inu? Eti mapazi a dzipwepwe ngati amene aja afuna kudzakwera nawo ndege pobwera kumeneko? A Sandifolo a tswititi anachita nawo mwayi ndithu moti ayi bwezi atafika kalekale kumeneko vutono lakhala lili kwathu konkuno achimwene eh! Akuti kaya mabuku a ziphaso akuti kaya kaya zayenda bwanji akuti kaya ati kaya kulibe kaya mabuku a ziphaso zoyenderawo kaya. Ndiyetu vuto lomwe a Sandifolo akumana nalo ndi limenelo. Ndikudziwa mwina mwake udzidabwa kuti Obwande, koma zoona mwafika pamenepo? Poti ziphaso zoyendera paulendo mulibe, mabuku, ee? Eya achimwene, tafikatu pamenepo. Poti anthu, ochuluka, basitu kangotambalala, ziphaso kulibe, eyi. Makosana oyendera galimoto zikuluzikulu amene amankananyamula katundu ofunikira kunja kwa dziko lino n'kumabwera naye kwathu kuno, sangayendenso, eyi. Nanga ayendera chiyani? Ziphaso kulibe. Ife Obwande monga apolofeti tidaonako izi kalekale ndipo ngati mukumbukira bwinobwino tidalankhulapo kuti komatu izi zimene tikupangazi zidzapangitsa moyo wathu tsiku linake kuima. Ngati mukumbukira bwinobwino tidanenapo kuti izitu izi zidzapangitsa ulendo wina wake kuti anthu ziphaso zoyendera tizichita kulemba ndi manja mukope la ana a sukulu kuti pepani tilibe mabuku osindikizira ziphaso koma amenewa ndiye Obwande Bwantasa aku Chikumbeni aloleni adutse pa bwalo lanu la ndegelo. Mpakana pano sindikutha kumvetsa kuti nchifukwa chani akuluakulu athu akhala duu osafuna kuthamangathamanga pa zinthu zofunikira ngati zimenezi. Alipo ndithu anthu ochuluka amene akuyenera kupita kunja kwa dziko lino koma akulephera chifukwa ziphaso kulibe. Ndimalingalira za anthu amene akudwala matenda osiyanasiyana oyenera kukapeza thandizo kumaiko akunja, koma chifukwa chopanda ziphaso akulephera kuyenda. Ndimalingalira za ndalama zankhaninkhani zimene boma lathu likulephera kupanga chifukwa choti kulibe ziphaso zoyendera paulendo zoti angapereke kwa anthu ena ake. Mpakana kuchita kunena kuti ayi, musalipirenso ndalama tilibe ziphaso. Koma ndithu anthu ena ake kumakhalabe Zawo zili myaa! Osalekeseka ayi. Koma akumatilodzayo ndi ndani achimwene? Kuti mpakana zinthu zichite kufika pamenepa? Pepani obwantasafe ndi tinzeru tathu toperewerati tikuonabe ngati ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka zinthu sizikuyenda ayi. Nthawi inayake tinkauzidwa kuti haa abwande kumeneko kukuchitika chibwana kwabasi ndiye taikako wathuwathu, Nganga Bulawayo kuti akakonze chinthu chimenechi. Koma amwene Panopa ndiye zomvetsa chisoni kwambiri. M'malo mokonzano ndiye ndi pamene zikunkerankera kudirizika. Koma ndithu, palibenso ali ndi chidwi kuti aone kuti kodi nganga Bulawayo yathu ija tinaiponya kumeneku ija, zinthu zikuyenda bwanji? Ikulalata kwambiri kumeneku? Achimwene, enafe tinabadwa mpakana kukula sitinamveko kuti malo ngati amenewa zinthu zimafika poima chonchi, anthu kumayenda manja ali m'khosi kuti ah, Basitu, nanga titani? Dziko lonse lilibe mabuku osindikiza ziphaso, ndiye anthu ogwira ntchito kumeneko akumakatani ino? Ayi, akumakayenda bawo basi. Ndikumawamvera chisoni kwambiri. Winawake akuyenera kudzambatuka kutulo take koma. Penapake ena ake akugona mmalo awo antchito amwene sizoona ayi dziko lathu lino kupanda kusamala ndithu chilichonse one day chidzaima madongosolo akuoneka kuti sakuyenda ayi ndipo zikuoneka kuti anthunso sakulabada aliyense akupanga zake ena kumati ii kaya amwene tipakuliretu zamawa sizidziwika Zimandimvetsa chisoni kwambiri. A Chatsika ali ndi anthu ambiri amene sakufuna kuwathandiza kukwaniritsa masomphenya awo, koma kukonza zawo kuti nthawi ikakwana adzakhala ali pabwino. Nanga ino, nkhani zanji zopanda mayankho? Zoona dziko lonse kukhala opanda ziphaso? Akuti basitu tasiya kupereka ziphaso zinatha Eeeshh! Mwinatu kapena tingopempha a Mazambiki tidziyendera zawo dziphaso za Mazambiki. Ndithu wina wake pena pake Machitachita ake odabwitsa kwabasi. Ziphasonso zoyendetsera galimoto akuti zinatha. Kulibe, sakupanganso. Munthu akakhoza mayeso oyendetsera galimoto, basitu amangomulembera chikalata ngati n'chathu. Akuti ameneyo apolisi apamsewu muloleni, ndi dolo amatha kuyendetsa zinthuzi. Aaa. Koma n'chifukwa chani zinthu zikufika poteropa? N'chifukwa chani tafika podziyalutsa chonchi? Ndiyeno kunena kwake tidzitino chani kwenikweni? Zikuvuta pati? Kodi ndiye kuti sitingangokonza zinthu mwabwinobwino basi? Ndiye tingamatino chani kwenikweni? Dziko lopanda ziphaso zoyendera pa ulendo, dziko lopanda ziphaso zoyendetsera galimoto pa msewu, Koma chikuchitika ndi chani mabwana? Ndi ndani koma ovuta maganizo amene akumalola zinthu zifike pochititsa manyazi chomwechi? I, Ndayiwalatu, akundikumbutsa Namagetso angayu apa, akuti iwo Bwande musayiwalenso kuwauza achimwene anu a Dodolido kuti ngati ndi zokhazo, ziphasonsotu za unzika kulibe, moti ena ake pakadali pano si nzikanso za kuno ku Nyasalande, ndi nzika za ku Mpanyira mwina anthu ena ake analipira kali. kale za ziphaso za unzika ena zaka zaka zikutha ndithu koma ayi ndithu kulibe ziphaso sitikupanga ish amwene eyi eyi kodi bwanji koma minyama chani tikuchitiranji zimenezizi kodi dziko lathu timalikonda zimenezi mwati zikungochitika kapena ena akakuchitira dala kuti kukhale kachipwirikiti Ayi, si zoona ayi. Si zoona ayi. Chirichonse chimene chikuchitika kwathu kuno, si zoona ayi. Kufuna kutipatsa enafe zolankhula, eti? Mwanjira ina, ziphaso zonse kwathu kuno zasowa. Koma zimakhala bwanji zinthu kuti zifike pa mulingo umene tafikawu mabwana kumtundako? Kodi kapena tikuchitira dala kuti tipsye mtima anthu wambafe? ku nthambi yoona zolowa ndi kutuluka kwathu kuno ofunika kuunikanso. Zikuyenda bwanji? Inde, asilikali samaonetsa kutopa kapena mkwiyo chifukwa cha disipulini koma zinthu sizikuyenda ayi. Tikanaonako kuti nganga Bulawayo wathuyu, kodi zikuyenda bwanji? Tsiku lina lake kupanda kusamala kumeneku ndithu zinthu sizidzatha bwinoyi. Ndalankhulatu ngati polofeti bwantasa eti? Ku nthambi yoona za mayendedwe a pamsewu ofunika kuuonanso bwinobwino. Chikuchitika ndi chani? Nanga n'chifukwa chani ngati dziko talola kuti tifike mpakana kumakhala opanda ziphaso za unzika? Chonsecho kwathu kuno zinthu zambiri zalumikizidwa ku chiphaso cha unzika. Zisankho zenizenizi ovota kuyenera kukhala ndi za unzika, koma kuli miyandamiyanda, mamiliyoni mamiliyoni a anthu amene pakali pano alibe za unzika. Kodi amene aja pomadzafika nthawi yovota zidzayenda bwanji? Nanunsotu otsutsa mukugona. Nkhani zoyenera kumakamba ndi zimenezizi, osati kumavala ziguduli ngati ma Ninja, kumagudubuka, Hey! Hey! Zopanda ntchito za zii!

pene ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension mafomuwo asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale chachiwiri makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko kapena kuti immigration Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.